Igbo wụ Igbo mma mma nụ, udo dịrị unu nke onye shiri ya zere. Aha m bụ Chikezie awụ m nwanne unu nwoke. Anyị pụtachala, aga m asị ndụ mmiri ndụ azụ. Mmiri atala ma azụ anwụna. Ihe m bịara taa ka mụ unu nọrịa wụ tụkọta uche kwuo okwu banyere ọrịa karịrị ọrịa obiri n'aja ọcha nke na-enye ala Igbo nsogbu taa anyị kelere Chineke na ọrịa abịala na njedebe e nwere okwu anyị na-ekwu mgbe anyị dị ntakịrị maka na ndị Igbo sị gịnị o ji mmadụ n'ala ji onwe ya i jiri mmadụ n'ala i ji onwe gị Ah, ma ị hapụ onye ahụ ị ga-ebili nke a bụ eziokwu mgbe anyị dịkwa ntakịrị e nwere okwu anyị na-ekwu na bekee anyị sị a warder is a prisoner maka na ị lee onye nche warder ị ga-ahụ na ebe ọ bụla onye mkpọrọ nọ ka ọ na-anọ ọ wụ na onye mkpọrọ nọrọ n'ime ụlọ onye warder ga-anọ n'ezi na-eche ya isiokwu m wụ ihe gbasara ihe osu n'ala Igbo ụfọdụ mmadụ sị arụrụ ala gbaa afọ ya aghọọ omenala mana anyị aga echefu na arụrụ ala wụ arụrụ ala arụrụ ala awụ ihe ọma ụfọdụ ga-asị o sikwana anyị n'aka ọ ihe nna nna nna anyị ha bidoro ọ wụ omenala ị ga-ahapụ ya mana m ajụọ gị ọ dị mma inwe onye ara n'obodo mana elee onye ọ ga-esi n'ụlọ ya pụta ọ bụrụ na ị kpapụla gagharịa n'obodo ama m na ọtụtụ ndị mmadụ ndị nọ mba ofesi ga-ekweta n'ihe a m na-ekwu n'agbanyeghị otu gị na onye ọcha si dị na mma ọ ga na-ahụ gị na-akpapụ gị akpapụ ka onye ojii ya mere gị onye a na-akpapụ akpapụ n'obodo ndị ọcha ma ebe ọzọ ị gara mee ihe ị na-ahụ otu o si ewute otu o si afụ ụfụ n'obi ma ọ fọzie onye nna nna gị asị ma nne nne gị asịkwa na asị na ndị a ka a gọọrọ arụsị onye gọọrọ mmadụ ibe ya arụsị ọkwa mmadụ ọ wụ mmụọ mba ọ mmadụ gọrọ arụsị ọkwa mmadụ ga-emebi arụsị onye gị na ya soro too unu na-erikọ nri n'ofu efere unu gụkọrọ akwụkwọ n'otu ebe eruzie mgbe a na-alụ akụkọ abaa ya gịnị wụ iwe gịnị wụ ihe mmadụ ji n'aka sị ihe ahụ anyị jiri mee ihe dị otu a na ọ wụ ihe nna nna anyị ha nne nna nna ọ kwa mmadụ ka ha wụ ọ kwa mmadụ ka anyị wụ ọ ga-adị mkpa anyị mebie ụdị ajọ ihe a wụ ihe na-emebi ala Igbo nkwana ihe onye ọbụla kwekọtara onye ọbụla enwe onye chọrọ ka ọ nọrọ maka na anyị chọpụtara na uru na ọghọm dị na ihe a enweghịnụ uru na ya ọ wụ ọghọm ọghọm ọghọm ihe nọ na ihe a maka ndị na-ekwu ndị na-eme advert na redio na tv ha sị na uru na ọghọm dị na ngwa ahịa karịrị akarị ma ha sị gị na uru karịrị akarị ma niile nke gbasara osu ịkpapụ mmadụ ele uru anyị nwetara ya mmadụ na mmadụ yichaa ị ga-ahụ o ru mgbe a na-alụ di onye ahụ agawa ugwu awụsa ga chọrọ nwaanyị ma ọ gaa lụrụ di o nwere ike gawa ala yoruba ị wụrụ onye ahụ o ru echi a sị gị e nwere ihe ọma na-abịa n'ala igbo ị ga-ekwe ka ọ bịa ndị bekee kpọrọ ya food for thought jụọkwa onwe gị ajụ ị gaa n'obodo dị iche iche a sị na egbuole ndị naijiria na south korea ọ wụ ụmụ igbo egbuole ndị naijiria na india ọ wụ ụmụ igbo egbuole na South Africa ọ wụ ụmụ Igbo agbachiele shop ndị Igbo na Ghana ebe ọbụla ihe a na-eme ọ wụ ụmụ Igbo ndị Awụsa chịwa ka ọgwụ ha ewere ọbara ụmụ Igbo chụọ aja maka gịnị Igbo etiri onwe ha na nsogbu ji aka ka onwe ha ọ bụ ya mere onye ọbụla bịa ewere anyị na-akpa sọt ị ga-ajụ onwe gị gịnị mere o ji dị otu a a bụrụ anyị ọnụ ọtụtụ ndị mmadụ amaghị na anyị na-abụ onwe anyị ọnụ kwa ụbọchị kwa ụbọchị ya mere aga m asị ụmụnne m bikonụ a sị ihe ọbụla nwere mbido na-enwekwa njedebe anyị kelere chineke na o chefughị ụmụ ya maka na ọ bịara zitere anyị otu nwa ya ya wụ joseph okechukwu onye ọ gwara sị nna gaa zọpụtara m ụmụaka kpọpụtara m ụmụ igbo tọpụta ha n'agbụ onye ọbụla chọrọ biafra ọwụ na ha na-akpapụ gị akpapụ na-akpọ gị osu na-akpọ gị ume na-akpọ gị ohu ekwute okwu biafra ị ga-ekwe ka o mee ị ga-ekwe maka na ịmata emechaa nweta ya eruzie mgbe ahụ asụọ gị kewa akwụ ya mere biko chineke agwala anyị site na nwa ya nwoke joseph okechukwu sị anyị na ya ga-atọpụ anyị n'agbụ a na ya ga-ebibi ihe a maka na ọtụtụ n'ime anyị ma na ihe a wụ ihe anyị ma na ọwụ nsogbu mana ihe a na-elezi anya wụ olee onye ga-eme gịnị ga-epu ụzọ ekweta n'ihu sị ka a hapụ ịsịkwa na i so mana chineke abịala jiri aka ya lụọrọ anyị ọgụ a ya mere ụmụnne m n'ọnwa disemba ụmụ igbo niile ebe ọbụla ha nọ ga-agbakọta tikọta aka ma ndị nọ mba ofesi ma ndị ereghere ndị niile ga-alọta bịa ihu chineke sị biko gbaghara emela ihe gbasara osu maka na ndị ji ọkpụ ọfọ ọkpụ ọfọ ọkpụ ọfọ wụ ndị nri eze nri na onwe ya ekwuola sị gịnị na ha emelaala ya ya mere m na-ajụ nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị melara ihe a gịnị mere anyị ga-eji nọrọ na-eke onwe anyị agbụ ụbọchị niile gịnị mere anyị ga-eji nọrọ ihe mmadụ mere ka o kechie mmadụ ibe ya ka mmadụ ibe ya hapụ ịwụ mmadụ mana chukwu o kwere n'ụta anyị kelere chineke maka izitere anyị nwa ya nwoke joseph okechukwu ya mere aga m asị biko gbaanụ mbọ ka anyị kwado nwanne anyị nwoke a site n'ịkwado ya n'ihe gbasara ego maka na anyị ma na ụdị ihe a anyị kwesịrị iji ego kwado rụọ ọrụ nọ n'ime ihe a ka anyị nwee ike bibie ihe a ka onye ọbụla nwere onwe ya ka mgbe biafra ga-abịa onye ọbụla eketa oke hụ onwe ya ka onye biafra tinye obi ya na uche ya na ihe niile o ji wụrụ mmadụ n'ime ya ịhụ na anyị nwetara ya birikwenụ n'udo n'ime ya maka na site n'ozi nwanne anyị nwoke ọ sị chukwu sị ọwụ na emebighị ihe a biafra ga-awụ akụkọ ifo ya mere ụmụnne m ka anyị gbaanụ mbọ ma kwadokwa nwanne anyị nwoke a kwado ndị otu Celibacy International ndị a wụ ndị chukwu jikwara ngwa ọrụ ma ihe gbasara ekpere ihe a wụ ndị agha nke obe agha nke ihe gbasara osu na ihe gbasara ala biafra bikonụ onye ọbụla otu ọbụla ọ ha gị gaa na gofundme account no longer a slave otu ọbụla ọ ha gị ga-etunye ka anyị nwee ike rụọ ọrụ a chineke sị anyị rụọ ka anyị nwee ike kwado nwanne anyị nwoke Joseph Okechukwu ka o nwee ike rụọ ọrụ a otu o kwesịrị ọ wụrụ na ị nọ na Naịjirịa ma ị ga-aga na ọba ego Fidelity Bank akaụntụ nọmba ya bụ 623 685 8014 bikonụ ụmụnne m ka anyị gbaa nụ mbọ jisi nụ ike hụ na anyị tinyere aka na ihe a ka anyị nwee ike bibie ma meghachi ihe gbasara osu a maka ọ na-adọla anyị azụ nke ọ dị ukwuu bikonụ ụmụnne m unu echefukwala nke a ga-eme na Disemba wụ mgbe a ga-emebi ya mgbe ọtụtụ ndị mmadụ ga-abịa si n'ụwa niile ga-abịa bịa nọnye soro emebie ihe gbasara osu a bikonụ ụmụnne m gbalịanụ maka na ọ ga-enyere anyị aka ọ ga-eme ka anyị gaa n'ihu ọ ga-eme ka ọ dịrị anyị niile mma udo dịrị unu.